Níl craobh Dhún na nGall buaite ag an gClochán Liath ó 1958 agus níl éirithe leo é shroisint fiú le trí scór bliain anuas. Tar éis dóibh an Craobh Idirmheánach a bhuachaint i fiche fiche dó, an éireodh leo stair a bhaint amach arís i mbliana? Nó an éireodh le Naomh Adhamhnáin bogadh go dtí barr an rolla onóra i nDún na nGall, lena séú chraobh déag? Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta. An Clochán Liath, mar sin, sna geansaithe dearga. Is bíonn sé deas foireann nua a fheiceáil. Bhí foireann nua ar bhealach ach tá sé chomh fada sin ó bhí siad ann trí scór bliain. Duine a chonaic beo iad an uair dheireanach bheadh sé bheadh sé ag tarraingt an phinsin anois. Is b'fhéidir nach mbeadh sé rófhada ó sheic Michael D. Seo nuair a dhiúltaigh Aaron Neilly anois. Tá sé sin buailte ard ag Neilly is tá sí buailte go deas aige. Díreach an tús a bhí ag teastáil ón gClochán Liath anseo. Seilbh fós ag an gClochán Liath anseo. Mark Curran taobh anois. Coinneoidh siad seilbh go dtí go mbeidh deis. Maitiú Mac an Bhaird ag teacht anseo sin é. Tá siad foighdeach, tá na himreoirí tarraingthe siar acu, á, sin an rud a bhí le déanamh, an spás a chruthú, é sin déanta ag Dylan Sweeney agus í buailte go deas aige thar an trasnán. Cineál pasanna a thaitníos leis na tosaithe. Ceann ard buailte ach tá an chosaint déanta agus déanta go maith ag an gClochán Liath. Ach bhí sé sin beagainín scaoilte ansin agus é scaoilte ag fear lár páirce, Ryan Connors. Tá sé ar ais ag Naomh Adhamhnáin arís, seo í an chic isí Pádraig Boyle, buailtear te giúis aige, buailte go deas aige, tá siad cothrom don dara uair. Rogha aige, tá rogha aige, téann sé siar. Faighte anseo anois ag Shane O'Donnell. Fós ag Shane O'Donnell, bhfuil sé ag rith isteach san áit, an áit a bhfuil daoine ag fanacht leis ach tá sí ciceáilte anseo ag Ciarán Moore agus tá sí ciceáilte go hálainn ag Ciarán Moore. Arís eile cothrom. Anois Naomh Adhamhnáin ag imirt ó thaobh na láimhe deise an t-am seo. Geansaithe buí sin aitheanta. Tamall ó chonaic muid iad in aicsean ach an ceann sin tite méirleach. Ó! Tagann sí amach ón gcuaille anois. Tá contúirt anseo. Á! Pas álainn agus an cúl ag Conor O'Donnell ach 'sé an pas a chruthaigh an cúl sin. Nuair a tháinig an liathróid ar ais ón gcuaille bhí sí faighte ag Pádraic Boyle. Á! Pas an-deas ar fad. Anois an féidir le an gClochán Liath, tá siad cúl chun deiridh, tá pas deas íseal buailte isteach anseo anois, contúirt anseo, fós aige, caithfidh sé casadh as faoi bhrú, tá an scór faighte ag Conor Greene ansin, bhí obair le déanamh aige ach rinne sé an obair go maith. Naomh Adhamhnáin ag teacht arís go tréan anseo, Ciarán Moore. Moore trasna na páirce. Moore á lorg arís, níl. Tá sí faighte an t-am seo ag Ciarán Tobin. Ciarán Tobin ag teacht aníos ón líne leathchúil. An-scór aige. An cúl fós glan idir na foirne. Anois, tá sé sásta le cúilín. Bhuel, tá an réiteoir tá rud an fheiceáil isteach anois, tá sé imithe isteach. Agus cic éirice ag an réiteoir. Dúirt sé gur tharraing imreoir cosantóir imreoir anuas, an bhfeicfidh muid. Yeah, chonaic muid ansin é ach bhí an réiteoir rud níos cóngaraí. So, seo anois. Eachtra drámatúil Ryan Connors go deas réidh isteach agus tá na foirne ar comhscór. An Clochán Liath nár tugadh mórán de sheans dóibh roimh ré. Ó, botún déanta. Tá dhá chúilín eatarthu. Siad ag teacht arís. Tarraingíonn siar bhfuil. Fós ag an pas curtha ar aghaidh ag an Seamais is tá thar an trasnán ag Eoin McGeehin. Thar an trasnán. Bhí seans ar chúl ach beidh sé sásta leis an gcúilín.